aw ni sɔgɔma an ka foli bɛ aw bɛɛ ye nin sɔgɔmada nin na an bɛna kuma jamukan min kan o ye denmisɛnninw ka ko lo ye ka denmisɛnninw kɛ jagokun ye balimaw o kɛla masuba ye a kɛla gwɛlɛya ye an ka duniya kɔnɔ duniya fan tan ni naani bɛɛ la an y'an b'a la ko bi bi la an ka denmisɛnninw bɛ kɛla jagokun ye o kɔrɔ bɛ di ka denmisɛnnin bɔ fa ni ba kɔrɔ k'a di mɔgɔ ma nafolo kosɔn walima sara dɔ kosɔn denmisɛnnin bɛ bɔ jamana na ka taa jamana wɛrɛ la ka bɔ dugu la ka taa dugu wɛrɛ la dɔw bɛ taa don baara dɔw la o fanga tɛ se baara min kɔrɔ denmisɛnninw laban bɛ taa kɛ jɔn ye ka to tɔɔrɔ la bibulu yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko la an bɛ se ka taamasiyɛn dɔ sɔrɔ bibulu kɔnɔ daminɛ kitabu la ka kɛɲɛ ni yusufu ka ko ye yusufu ka balimaw ka yusufu feere k'a kɛ jɔn ye jamana wɛrɛ la balimaw o bɛ tɔɔrɔ caman lo lasela an ka denmisɛnninw ma a bɛ denmisɛnninw bari ka se ka kalan kɛ ka se ka kɛ mɔgɔ ye fana ni o nana kɔrɔ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye o bɛ denmisɛnninw bari ka se ka fa ni ba ka kanuya sɔrɔ o bɛ se ka denmisɛnninw bari fo dɔw yɛrɛ bɛ tunu o ba n'o fa la o tɛ se ka segi ka taa o ka jamana na walima o ka so kɔnɔ o kɛla sababu ye ka denmisɛnnin caman lo lase masuba caman ma ni denmisɛnnin tɛ fa ni ba kɔrɔ ladili jumɛn lo bɛ di a ma ni denmisɛnnin tɛ fa ni ba kɔrɔ jogo ɲuman jumɛn lo bɛ se ka di a ma kamasɔrɔ a bɛ mɔgɔ min fɛ baaradenya la sara kosɔn o tigi t'a ta ka kɛ a ka den ye nka o tigi b'a jati ka kɛ baarakɛden dɔ ye a b'a jati ka kɛ a ka jɔn ye o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin tɛ jogo ɲuman sɔrɔ o lo kosɔn bibulu bɛ an ladi ko an ye denmisɛnninw ladon an ye denmisɛnninw jogo ni ala ka kanuya ye ala ka kanuya bɛ denmisɛnninw ye ala bɛ fɛ ko denmisɛnninw ka jogo ka kɛɲɛ n'a ka kuma ye balimaw o lo kosɔn an bɛ aw welela nin sɔgɔmada nin na aw ka jija ka janto aw ka denw na aw kana to fangantanya kosɔn aw kana to foyi si kosɔn aw ka denw ka kɛ janya aw la aw kana filɛ wariko kosɔn fana a bɛ a ka denw di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ min tɛ se ka aw den jogo mɔgɔ min tɛ se ka aw den ladon mɔgɔ min tɛ se ka aw den bila kalan na den ka kɛ fɛn ye lon dɔ balimaw ni aw bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a ka denw na a ye denw ladi ka o to aw gɛrɛfɛ kamasɔrɔ ni denw tagala o cogoya la o caman laban lo bɛ kɛ fila jugu minnaw ye o caman laban lo bɛ kɛ sigarɛti minnaw ye o caman laban lo bɛ kɛ mɔgɔ langolow ye kamasɔrɔ o tun bɛ yɔrɔ min na o tigiw ka o jogo cogoya min na o ma jogo ka kɛɲɛ ni ala sago ye o ma jogo ka kɛɲɛ ni ala ka kuma ye aw kana to aw denw ka taga nafolo kosɔn wari kosɔn a ye denw kɛ jagokun ye den man kan ka kɛ jagokun ye balimaw ni ala ye aw sɔn den na ala ka den ni kalifa don aw la walisa aw yɛrɛ ka se ka o den jogo walima aw ka se ka o den lamɔ ni kanuya ye a ka se ka den dɛmɛ den ka se ka kɛ mɔgɔ ye sini mais ba fa caman lo banna o denw na bi ba caman banna o denw na bi o ye denw lafili dɔw yɛrɛ ko fangantanya kosɔn o bɛ denw kalifa don mɔgɔ dɔ la denw bɛ ta jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ la dɔw bɛ munumunu jamanaw na mɔgɔw ni mɔgɔw bolo o bɛ kɛ sababu ye ka denw ka siniɲasigi tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka denw cɛ janya ala sago la o bɛ kɛ sababu ye ka denw cɛ janya jogo ɲuman sɔrɔ la an ka ladili bɛ aw ye bi sɔgɔmada na aw ka janto aw denw na a ka aw denw ta ni kanuya ye a ni wagati ka gɛlɛ aw ye aw jigi da matigi ala kan min bɛ se ka aw dɛmɛ ka se ka baraka don aw ka denw na ka se ka aw ka denw ka balo di aw ma nga ni aw ka aw yɛrɛ ta nafolo kosɔn aw ka denw kɛ jagokun ye ka wari minɛ mɔgɔ fɛ ka aw denw kalifa o tigiw la o tigiw bɛ taa aw denw bila sira min kan aw ma o sira lɔn o le kosɔn aw ye jija aw ye jija balimaw aw ye jija faw a kana to aw denw ka cɛ janya aw la nga aw ye denw don kalan na aw ye denw ladon aw ye denw jogo ka ɲɛ a ye ala kuma fɔ denw ɲɛna o wagati la ala bɛna kɛ sababu ye aw denw bɛna se ka jogo ɲuman sɔrɔ aw denw bɛna se ka kɛ nafa ye aw ka gbaso kɔnɔ aw denw bɛna se ka kɛ nafa ye aw ka jamana kɔnɔ denw bɛna se ka kɛ nafa ye an ka duniya kɔnɔ ala bɛ min ɲinina an ka denw ko la o lo ye nin ye o lo kosɔn kitabu b'a fɔ anw ɲɛna ko yesu krista ale ye denmisɛnninw kanu a ko aw y'a to denmisɛnninw ka na ne ma k'a masɔrɔ ala ka arijinɛ bɛ denmisɛnninw ta ye k'a yira k'a fɔ ko ala bɛ adamadenw bɛɛ kanu nka fana a ka kanuya bɛ denmisɛnninw ye a tɛ fɛ ko denmisɛnninw ka tɔɔrɔ nka ni denmisɛnninw taara tunga na walima ni denmisɛnninw karifara mɔgɔ dɔ ma nafolo kosɔn o tigiw bɛ sɛgɛn min la denmisɛnninw kan o bɛ tɔɔrɔ min la denmisɛnninw kan o laban o bɛ denmisɛnninw tiɲɛ u bɛ denmisɛnninw cɛ janya ko caman na ala ka duba aw ye ala ka aw dɛmɛ aw ka se ka lamɛnniko ɲuman sɔrɔ aw ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ an ka dugawu bɛ aw ye sɔgɔmada in na walisa ala ka aw ka denmisɛnninw balo aw ni ce